ee e ka ɲininkali fɔlɔ in n'o de ye jamana bɛ degun min kɔnɔ bi don o don fana a tɛ ka ban dɔ de bɛ fara a kan ne ne hakilila ye mun ye o la bɔn tiɲɛ don ni ɲininkali kɛra ɲininkali jaabi de bɛ kɛ ka ɲininkali kɛ ni ɲininkali kɛra jaabi de bɛ tugu a la mɛ sinɔn ni maa min bɛ ayidara yɛrɛ dɔn mali kɔnɔ nin kesiyɔn yɛrɛ man ka poze ayidara kunna ka sababu kɛ serifu usumani madani ayidara kabini ala ka n da wajuli fila tɛ ne bolo ka mɔgɔw wele ka na bɛn ma ka mɔgɔw wele ka na laadiriya ma k'a fɔ baarakɛlaw ye i bɛ baara o baara la i tilen k'a kɛ san o san ne ka mawuludu la lelatulu kadiri la asura la a su o su ani sanayɛlɛ in faamaw ka walanda yɛrɛ de talen don ne fɛ ni n b'a fɔ o ma ko faamaw ka kado ne ka wajuli bɛɛ la faamaw ka kado bɛ yen fanga hali n'i ko ala tɛ yen o y'i kunko ye mɛ i bɛ mɔgɔ minnu mara hinɛ u la baara kɛ tiɲɛ kan kɛ laadiri ye ni laadiriya sabatira yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ se ka ban yen mɛ ni laadiriya ma sabati ni mɔgɔw tɔɲɔna ni mɔgɔw tɔɔrɔla u bɛ kuma ne hakilila min bɛ jamana in kan bi o ye nin de ye mɛ anw y'a fɔ ka kɔrɔ a fɔ ko caman c'est-à-dire ne ka kuma ti jamana faama kelen kan parce que mɔgɔ kelen de bɛ nome k'o ye jamana masakɛ ye mɛ masakɛ kelen ti baara kɛ ani mɔgɔ caman de bɛ baara kɛ o tuma na ni masakɛ ma min faamu baara caya kun ye dɔ k'o faamu ni baaraw sera ka kɔrɔdone ka kɛ tiɲɛ kan jamana si tɛ se ka taa ɲɛ sonyani ni binkanni a tɛ se ka kɛ o c'est impossible an bɛ sa de parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ min na o ye diɲɛ de ye a bɛ ban de mɔgɔ kan k'i dayɔrɔ de kara i man ka mɔgɔw kara i kan ka tiɲɛ de fɔ wa ala y'an bila o de la wa kabini ala k'an da an b'o tiɲɛ fɔ de la kumana ni i ka ɲininkali y'o de ye ne ka jaabi ye min ye degun min bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ ye fɛnko degun in de ye baaraw mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw tɔɲɔna alors mais anw ye min y'a la tɔɲɔ minnu kɛra u ka dilan tɔɲɔ minnu kɛra u ka dilan an ka segin ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka baara bolo da ɲɔgɔn fɛ baara min minnu b'a baara sira kan n'a tɛ se ka taa u ɲinɛ ma kumana n'u ye fili ye yɔrɔ min na u b'a dilan n'u ye fili ye yɔrɔ min na u b'a dilan anw bɛ min faamuya na i ka ɲininkali fɔlɔ in na o ye nin de ye ala sago i sago o diyara an ye karamɔgɔ n'an bɔra ɲininkali fɔlɔ la an bɛna an tɛnkun ɲininkali filanan na ayiwa sini a taamaba dɔ bolodan bɛ min ye m5rfp mɔgɔw fɛ ayiwa o ye i to tamani i ye kuma dɔ fɔ i ko k'i ni dɔgɔnin i kɔrɔkɛ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ ɲɔgɔn wele aw bɛ ɲɔgɔn kalama ayiwa i kɔrɔkɛ fɛnɛ ka laseliw la kunun a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don a y'i ka kuma sɛbɛntiya k'a n'a dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ ɲɔgɔn kalama aw bɛ ɲɔgɔn wele ko wa k'a dan b'a la fɛnɛ ko n'ala sɔnna k'i bɛ a sɔrɔ yen sabu faso jɔ la k'i tɛna to kɔ o ko la ayiwa kumaw cayara tuguni o fɛnɛ kɔnɔna na an ko anw tɛ kɛnɛma kumaw lamɛn an b'a laɲini ka karamɔgɔ yɛrɛ ɲini n'an sera k'a sɔrɔ walasa ka a kumakan mɛn k'a hakilila dɔn o ko kan o tuma karamɔgɔ e hakilila ye jumɛn y'o kan ani taama min bolodan bɛ hakilila jumɛn b'i bolo o taama in fɛnɛ kan sini
bon alhamdulilayi ala k'an bɛn sababu ma i y'a fɔ cogo min na kuma minnu fɔra jango ne fɛ an ka tamani ziyara kɛyɔrɔ la kaburudo yɛrɛ la ka kɔn ziyara ɲɛ an ka politiki mɔgɔ dɔw ye ne wele ko n'an m'an kɔlɔsi ko diinɛ kɛlɛ wulitɔ don ko parce que mɔgɔ ninnu kɛlen bɛ ka ko in yɛlɛmɛ k'a kɛ diinɛ ko ye k'o tuma na an k'a lajɛ an bɛ se ka o kunbɛn cogo min na k'o ka jugu politiki kɛlɛ ye ne ko o diinɛ kɛlɛ bɛ bɔ min u ko déjà u ye mɔgɔ dɔw labɛn kaban k'u ci i ma alors ziyara yɛrɛ kɛ don k'an to kaburudo la o ciden dɔ y'an sɔrɔ yen n'o ye n yɛrɛ dɔgɔnin ye baseku kuyate kɛnɛ kan fana a da sera a kuma ma bɛɛ ɲɛna yen o de ye n da don a la n'o tɛ kow bi dilan ka sɔrɔ kɛnɛ kan ko tɛ mais comme ale y'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ kan yen o la n ye jaabi di kɛnɛ kan n ko ko fo n ka na bamakɔ de ko ni n kɔrɔkɛ diko an ka kuma pour que ka diinɛ kɛlɛ ko bɔ a la n y'o de f'u ye diinɛ kɛlɛ tɛ mali la diinɛ kɛlɛ yɛrɛ tɛna wuli mali la an tɛ diinɛ ko kuma na diinɛ ko kuma tɛ nin ko in na ni maa min ye diinɛ ko don a la o y'o tigi kungo ye anw ma diinɛ jɔyɔrɔ y'a la n ko mais u k'a dɔn ne ni diko n'o ye n kɔrɔkɛ ye an bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ ɲɔgɔn wele o jɛlen don diko ye ne wele a kɛra ala ɲɛ na diko ye ne wele an ye kuma dɔw falen mais a ma n wele politikiko kuma in na a ma n wele marché ko kuma na a ye n wele ko dɔw kɛcogo la ne n'a kumana o kɔfɛ an yɛrɛ ka haut conseil mɔgɔw n ka adjoint ni o ye kɔntao ye o ni an ka haut conseil mɔgɔw nana ne nɔfɛ n ka so yan ka n'a ɲini n fɛ ko fitinɛ min bɛ senna bi min bɛ se k'a ban ko ne ni diko an ka jɛ ka kuma an ka mɔgɔw wele ka na basigi ma ani ɲɔminɛ ma nin ko ninnu ka se ka dabila jamana kɔnɔ u nana ka n'a fɔ n ye nin sigiyɔrɔ kelen na yan ne k'u ma ko n'a sɔrɔla ne ni diko bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na c'est à dire mɔgɔw ma min faamu kabini ala ka n da ne ni diko ma deli ka kɛlɛ a ma deli ka kɛ n'a sɔrɔla min bɛ dusukun na ala min y'an da o ɲɛ b'a la mais ne ni diko yɛrɛ k'a fɔ hayidara ni diko bi ɲɔgɔn na o ma kɛ mais tiɲɛ de don bɛɛ n'i ka faamu cogo don diinɛ na bɛɛ n'i ka taabolo don diinɛ na mais o ti kɛlɛkun bɔ kɛlɛ tɛ ne ni diko cɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye kabini ala ka n da k'a fɔ na vote mɔgɔ ye ne ma deli ka vote kɛ yɔrɔ yɛrɛ ye ɲɛ na ni diko ka yamaru tɛ diko de nana ne nɔfɛ n ka so n dɔgɔ bɔ an ka taa vote karisa ye ɛɛ n ko n kɔrɔ n ko e ko ten wa ko ɔhɔ n ko problème foyi t'a la ni i ye min fɔ hayidara ye ni n bɛ se min na n b'a kɛ n ko n jɛna n'a ye ne ye n ka mɔgɔ bɛɛ wele k'a yir'u la kabini ala ka n da n ma vote mais n kɔrɔkɛ diko nana n nɔfɛ ko an ka taa vote karisa ye o tuma na a ye fara n kan an ka taa vote ala tulo b'a la a kɛra ala ɲɛna tuma min na ni olu n b'a fɛ k'a fɔ i ye dɔrɔn mɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn foyi tɛ ne ni diko cɛ foyi foyi a ma deli ka foyi fɔ n ye diɲɛ na n'i y'a sɔsɔ a ma kɛ a ma kɛ a ma deli ka kɛ a nana ɛɛ eh, ninnu nana n'o ye kɔntaw ye ani an ka haut conseil mɔgɔw ko n'a sɔrɔla n ni diko bɛ se ka kuma n ko mais mun bɛ ne ni diko cɛ. a y'a wele kɔntaw y'a wele kɔntaw y'a wele an kumana tiɲɛ ka fɔ diko peut-être maa caman ye min miiri a ma kɛ ten c'est à dire mɔgɔw y'a miiri peut-être an bɛna diko sɔrɔ yɔrɔ min na a ma sɔrɔ yen kɔntaw y'a wele ka telefɔni pase ne ma an kumana kɔntaw y'a ɲɛfɔ a ye quoi u nana ne fɛ min na u y'o fɔ diko ye k'o fana ɲini diko yɛrɛ fɛ diko ko n jɛna n'a ye a y'a ka accord di an silamɛ min bɛ yan an bɛ se mɔgɔ tan ni kɔ ma a ye accord di a ye accord di u ye telefɔni pase ne ma ne n'a kumana ne ko n kɔrɔ n ko i ye mɔgɔ ninnu ka kuma mɛn wa a ko ɔhɔ ko e ni ne ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma silamɛw fɛ u ka fitinɛ dabila nin ko in ka jɔ yan an k'a ɲɛɲini ji ɲɛmajɔlen na a ka kusa fitinɛ ye a ko walahi a jɛna n'a ye a bɛnn'a ma u ko bon an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini juma misiriba la a ko a bɛnn'a ma a jɛna n'a ye an kɛlen kɔ ka telefɔni jɔ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla so kɔnɔ yan olu ko non ko juma misiriba garantilenba tɛ ko an k'a kɛ haut conseil islamique misiri yɛrɛ ye u y'o fɔ minkɛ n ko n ka adjoint ma n'o ye kɔntaw ye n ko bon n kɔrɔkɛ wele u y'a wele a n ko n kɔrɔ u ko an k'a bɔ juma misiriba la k'a kɛ haut conseil misiri ye a ko a jɛnna n'o ye ko an k'a kɛ ten an ko o tuma na meja mɔgɔw bi yan an bɛna a f'u ka silamɛ bɛɛ wele sini an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ye nin fɔ an bɛnna nin kan ortm kun bi yan an yɛrɛ ka television so kun bi yan arajotigiw dɔw kun bi yan eh, ale kɔntawo kelen ani n kɔrɔkɛ cam kiledu cam olu farala ɲɔgɔn kan ka appel lanse appel lanselen kɔ a ye mɔgɔ bila ka ne wele diko yɛrɛ ma ne wele dɛ tarawele de ye ne wele o fana o y'an ka perezidan dɔ ye o kɔnseyi la a ko n ma a ko ɲɔgɔn kunbɛn in a diyara diko ye ko k'a f'u ye a diyara a ye kojugu mɛ nin ko in ni nin ko in bɛ yen yala an t'a jɔ yanni o ko ka ban wa aa ne ko n ko nin ye tiɲɛ ye n ko o fana o bɛ faamu o bɛ faamu n k'o tuma na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an k'a to o ka tɛmɛ n'o tɛmɛna an na sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kuma silamɛw fɛ telefɔni ci minnu tɛmɛna ne n'a cɛ o ye nin ye a ye ne wele siɲɛ fɔlɔ la filanan na kɔntawo y'a wele k'a pase ne ma bɔn e ye ɲininkali min kɛ sini bɔli la k'a fɔ a fɔra kumaw na k'a fɔ ne bi ye kɛnɛ kan bɔn ne bolo mɔgɔ tɛ se ka ye kɛnɛ kan i yɛrɛ ma ten f'i k'i taakun dɔn ani mun don ni faso jɔli don ne tɛ maa dɔn mali kɔnɔ yan min bɛ ne ni nin jamana in jɔli cɛ k'a baara kɛ ka n ka nafolo fana bɔ k'a don a la ne ka tɔndenw ansaruw ye min kɛ maliko la n'i y'a jate a ka ca miliyɔn kɛmɛ naani ye a bɛɛ bɛ se ka verifiye k'a bɛɛ taayɔrɔ fana fɔ ansaruw ye min di faso ka jɔ n'a ye a bɛɛ taayɔrɔ bɛ se ka verifiye k'a bɛɛ taayɔrɔ yira k'a ta dɔgɔtɔrɔso mali dɔgɔtɔrɔsow la bamakɔ yan ka taa bila sɔrɔdasiw dɛmɛni na ka taa bila sɔrɔdasi minnu sara k'u ka denbaya to olu dɛmɛni na ka taa se erefizew dɛmɛni ma an karamɔgɔ anw ye min k'a la an faso jɔli ni an faso sabatili la anw ti maa dɔn min y'o ɲɔgɔnna k'a la mɛ bɛɛ n'i ka faso jɔcogo don bɛɛ n'i ka faso jɔfɛlɛ don an kɔni ye min faamu ni degun bɛ yɔrɔ min na n bɛ n ka jama wele u bɛ wari bɔ an bɛ taa o yɔrɔ dɛmɛ an ka faso bɛ jɔ tan ni fitinɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ wuli k'an jɔ ka fitinɛ in faga an ka faso jɔcogo ye nin mɛ faso jɔcogo ka ca a plan ka ca a kodɔn ka ca ni faso jɔ min ni a y'a fɔ ka ɲininka a la sisan ko a fɔra ne ka kan ka y'a kɛnɛ kan ne ma wele n bɛ fɛ a k'a faamu ne ma wele fɛn ma fɔ n ye surɔ n kɔrɔkɛ ye n wele diko diko ye ne wele surɔ minuit 35 minutes an kumana a ma marché ko kuma fɔ n ye a ma bɔ bɔ sini fɔ n ye a m'a fɔ na fara n kan a m'a fɔ na n ka nin kɛ a m'o fɔ ne mɛ a ye n wele surɔ minuit 35 an kumana an ye min fɔ o bɛ ne n'ale de cɛ mɛ marché ko kuma t'o la mɛ mun ye n bila nin bɛɛ fɔli la aw ka ɲininkali jaabi la a k'a dɔn diko ne t'a janfa mɛ a ma n wele mhm. hali ni n welela fo n ka n wele kun dɔn mhm. mun don mhm. a kɛ kun ye mun ye e mago bɛ mun na e bɛ fɛ an ka mun de kɛ an bɛ taa laban yɔrɔ jumɛn fo an k'o fana dɔn o ma fɔ ne ye an kumana kɔni telefɔni na surɔ vers minuit 35 mɛ n mago bɛ i ka politiki ko sira in kan a ma n k'o fɔ ne o la n tɛ nkalon d'a la n tɛ nkalon tigɛ fo n ka sa hayidara tɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ k'a ye nkalon tigɛ a bɛ se ka fili kɔni kuma na n bɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ ye k'a walanwalan ne ni diko bɛ ɲɔgɔn kalama wa mali kɔnɔ fana diinɛ ko kɛlɛ ti yan mais mɔgɔ fitinini dɔw bɛ yen olu tɛ se ka balo fiyewu fo dɔ kɛrɛ la bon o kɛrɛla kuma ani diinɛ ko mankan olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na sinon eh, sunamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ mali la yan ko mɔgɔ sɛbɛ don ko mɔgɔ ɲɛnama don ko jɔyɔrɔ b'a la kanimɛya de b'a n'u cɛ an mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an b'u b'o sisan an bɛ an bɛ tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'an sera diinɛ ma tout le monde est libre n'an sera diinɛ ma ne y'a faamu cogo min na ne b'i ta kɛ ten e fana y'a faamu cogo min na e b'i ta kɛ ten kɛlɛ t'o la o i b'i ta ɲɛfɔ kɔmi a kan ka fɔ ne yɛrɛ b'i ta ɲɛfɔ kɔmi a kan ka fɔ kɛlɛ tɛ mali kɔni kɔnɔ yan diinɛ ko mankan tɛ yen ne yɛrɛ da don ko in na u taara n nɔfɛ kaburudo de la k'a fɔ n ye ko fo n ka na bamakɔ ko n ni diko ka kuma ko n'o tɛ ko diinɛ ko fitinɛ bɛna wuli mali kɔnɔ ko mun diinɛ ko fitinɛ ɛ diinɛ ko b'an kan ka kɔrɔ an ma tila o la fɔlɔ o fitinɛ bɛ yen jamana yɛrɛ bɛɛ minɛnen don bi ɛ an yɛrɛ bɛ taa mun diinɛ ko fitinɛ wuli o ma wuli kunun o bɛna wuli bi k'u m'a faamu sa lakum diinukum waliya diin i ka i ka hakilila y'i ta ye ne ka hakilila y'i ta ye kɛlɛ bɛ min mana faut que mɔgɔw k'a faamu diinɛ ko kɛlɛ tɛ yen wa kɛlɛ tɛ ne ni diko cɛ ni maa min c'est à dire mɔgɔw kɔni y'o laɲini quoi parce que o ye adamadenya taabolo de ye mɔgɔw bɛ kule kule pour que ka ne n'ale yɔrɔ janya ɲɔgɔn na mais u m'a faamu ne ni diko bɛ ɲɔgɔn kalama n bɛ segin a kan ne ni n kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais o baasi tɛ n'ale bɛ min na ko ne ka y'a nɔfɛ o la o baasi tɛ ni ne bɛ min na a ka ye ne nɔfɛ o la non anw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn kalama kuma b'an cɛ mais a ye n ɲininka min na n'o ye sini bɔli in ye n kɔrɔkɛ ma n wele a ma mɔgɔ ci n ma n n'a kumana telefɔni na a ye n wele mais a ma bɔli ko kuma fɔ n ye
voilà karamɔgɔ halisa n b'i fo an tɛ sɛgɛn ɲininkali laban eh, karamɔgɔ i ye solution di ni o ye fɛɛlɛw ye waati tɛmɛnenw na walasa jamana bɛna basigi kɔnɔ cogo min nka an y'a ye o kadaraw kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaa wɛrɛw ye n'o ye CEDEAO jamanakuntigiw ye olu nana ka sariya dɔw ta jamana tɔ kɔni fankelen bɛ sɔnna fankelen ma sɔn o ma karamɔgɔ halisa nin bɛɛ la i bɛ se ka welekan laban ani hakilila jumɛn di tuguni walasa jamana bɛ se ka na sabali ani sabati ma tuguni a diyara n ye mais i k'a dɔn an b'o de la an y'a kɛ ka kɔrɔ an tɛ sɛgɛn parce que fɛn dɔ de bɛ yen jamana in den bɛɛ kan k'a bila i hakili la ni maa si tɛ se ka kuma e fɛ ko i b'a mɛn ni jamana sera yen dɔrɔn mɔgɔw kan ka siran hali ala n'a murutira a ka jɔnw bolo n'aw segira a ma k'aw yɛrɛ dɔgɔya a bɛ sɔn ka yafa ka tila ka hɛrɛ k'aw ye laadaw de bɛ jamana kɔnɔ sigicogo de bɛ jamana bɛɛ la k'olu to yen tiɲɛni tɛ se ka kɛ abada a bɛ fɔ olu ma adamaden ɲumanw minnu bɛ mɔgɔ ɲumanw lamɛn mais ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ si tɛ jamana kɔnɔ min bɛ lamɛn n'o kɛra jamana o jamana na a ye siran anw y'an seko kɛ ne ye haut conseil wuli an ka se président ma fitinɛ min filɛ an k'a lajɛ k'a faga cogo ɲuman na anw ka cɛsiri y'an faso de ye sinon gouvernement min bɛ yen u ye n m'a fɔ u ma maliyɛnw tɔɲɔ dɛ mais u ma maliyɛn si tɔɲɔ ka tɛmɛ ne kan u ma maliyɛn si janfa ka tɛmɛ ne kan u ma maliyɛn si ka hakɛ bɔsi a la ka tɛmɛ ne kan nin gouvernement in u ye min da ne kan u m'a da maliyɛn si kan walahi n bɛ se ka bɔ ni kuranɛ cɛ ni ne ko n ka cɛw ka bɔ sini u ti kun bamakɔ u ti u ti kun bamakɔ bilahi ni ne ko n ka cɛw ka bɔ sini u ti kun bamakɔ mais n faso bi cogo min na bi k'a ye mali fan bɛɛ minɛnen don mali yɔrɔ joli bɛ yen gouvernement tɛ se ka foyi kɛ bi mali yɔrɔ joli bɛ yen u tɛ se ka sunɔgɔ binkannikɛlaw bɛna bin u kan k'u faga u bɛ si u ɲɛ na de forow bɛ mali kɔnɔ yan a foro siyɛntɔ a bɛ bɛn a kan de e ka du ani ne ka du ni nin ka du an bɛ fara ɲɔgɔn kan ne ta bi siyɛn e den hakɛ dɔ ani ne den hakɛ dɔ olu de bɛ mugu ni kisɛ ta ka taa an kɔlɔsi pour que an ka sɛnɛ kɛ mali kɔnɔ bi bon ne ka o ye k'a ye n faso yɛrɛ bɛɛ bolo la k'a fɔ ne bi muruti bi ne ko ayidara a to ala ma bilahi an karamɔgɔ ne y'a to ala ma nin de la n'o tɛ nin gouvernement in ye ko da ne kan a ɲɛ tɛ se ka fɔ ka n ka hakɛ bɛɛ bɔsi n na mais o bɛɛ kɔ ne ma décourager mali dɛmɛni na kuma bɛɛ n b'a fɔ n ka mɔgɔw ye a y'a janto réfugiéw la minnu y'u faso bila a ye duuru duuru ni mugan mugan fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ miliyɔnw de ye an bɛ se ka malo bɔrɛ kɛmɛ naani kɛmɛ duuru malo bɔrɛ kɛmɛ seegin an b'a bila yan k'a tila ala ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka lafiya anw ye silamɛya dɔn tan de n bɛ fɛ ka min f'u ye ne ye n ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan malgré n tɔɲɔlen don malgré n tɔɲɔlen don ne ye n ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an taara président fɛ yen n ko président an bɛ min ɲini i fɛ dayɛlɛ o fɔko dama ne fɛ a ye a ka ca kɛmɛ ye dayɛlɛ i ni mɔgɔw ka kuma ala de y'i kɛ faama ye jugu t'i la han hali ni jamana bɛɛ ko a t'i fɛ komi ala de y'e kɛ masakɛ ye kaban e man ka mɔgɔ si minɛ i jugu ye bilen bɛɛ yɛrɛ sɔn a to i ni bɛɛ ka kuma bɛɛ hakilila ɲini a ma sa o a balolen don n taara n y'a fɔ a ye mon président mɔgɔw lamɛn kɛrɛfɛmɔgɔ minnu b'a fɔ kana nin lamɛn nin y'an jugu de ye minnu b'i su kan'u lamɛn n'i jɔyɔrɔ kun b'u la i ti bin dingɛ kɔnɔ ne ma foyi dogo an ka masakɛw la parce que n t'u ka to dun n t'u ka ji min n ti si u ka so kabini ala ka n da faama tɛ mali kɔnɔ hali min delila ka nɛgɛso di ne ma ne bɛ dɛsɛ ka kuma hali nɛgɛso o faama tɛ mali kɔnɔ yan min delila k'a fɔ ayidara nɛgɛso kelen minɛ ne bɛ dɛsɛ ka kuma mali kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ n ka nafolo de bɔ k'u dɛmɛ ala ni ansaruw kama hali sini n'i y'u wele k'a fɔ a ye nin yɔrɔ in dɛmɛ i bɛ kabakoya parce que u ye layidu de di ne ma an ni n'an ka nafolo an bɛ sa i nɔfɛ an ka fɛn bɛɛ y'i ta ye alors ne y'a fɔ président ye mɔgɔw lamɛn minnu b'a fɔ nin y'i jugu ye nin y'i jugu ye olu to yen n'u bɛ se ko la i ti bi yan trop c'est trop mɔgɔw lamɛn mon président n y'a fɔ a ye ala ye n seere ye a ka mɔgɔ bɛɛ b'a kalama cɛ min bɛ tiɲɛ fɔ a ye ne don k'a sɔrɔ n tɔɲɔlen don a fɛ mais ne bɛ tiɲɛ fɔ a ye n faso kama sinon gouvernement in sigira a taara mun bɛ se ne ma n bɛ kalo sara ta wa n ka maa bɛ baara kɛ yen de kabini ala ka n da n ka minisiri ma deli ka di u ma u ma deli ka n ka mɔgɔ kelen ta ko hali an ka yɔrɔ jɔsi an b'a sara hmm. kabini ala ka n da o faama tɛ yen ne wasolen don koyi i bɛ hayidara fɛ i t'a fɛ hayidara wasolen don n bɛ fɛ ka min fara a kan an ye nin fɔ président ye k'a yirila hayidara y'a seko bɛɛ de kɛ mon président mɔgɔw lamɛn an tilala ka wuli an ko bon ni politiki ko don o kɛcogo bɛ yen mais diinɛ kasa b'a la parce que an karamɔgɔ n'an kɔrɔkɛ diko o b'a la o tuma na an kana taa an kun fɛ an ye cɛ duuru walima cɛ naani eh, fɛngɛ b'a la mamadu musa jalo b'a la kɔntawo b'a la kati musa ba b'a la daha alifa daha b'a la ani mɔgɔ duuru hakili la ani dɔ tun bɛ baara kɛ chambre de commerce la ale tɔgɔ de bɛ to ka bɔ n kɔnɔ ale b'a la u mɔgɔ duuru ah konate ne yɛrɛ tun b'a la mais a don haut conseil yɛrɛ ye ne seere ye ne yɛrɛ bɛ bɔ bureau kɔnɔ ka na n sigi salle kɔnɔ tuma min na fo n bɛ ɲɛnamini mais j'étais obligé parce que faso jɔ don n y'u bila a ye taa diko fɛ yen a ka taa kuma a fɛ k'a ɲininka fana a hakilila la an k'a dɔn ale mago bɛ mun na anw ma taa an kun fɛ dɛ u taara diko ɲininka a ko k'a fɔ président ka taa ale diko m'a fɔ ale ka laɲini t'o ye wa a m'o fɔ maa ye minnu taara olu de y'a nana ci fɔ kuma na ne ko alhamdulilayi comme déjà haut conseil yɛrɛ ye réunion dɔ kɛ u ni chrétienw u ni société civile ne kun ti yan ne kun voyagelen don u ye réunion kɛ tile saba réunion k'u bɛnna a kan ko président ka to a nɔ na fɛn minnu tiɲɛnen don ko k'olu dilan a ma kɛ ne ɲɛna dɛ mais ne nalen k'u ka kan ka conférence de presse kɛ ko bon ko ne ka na mais ne ko ne nana sisan ne lafiyalen to ko non ko jean zerbo bina chrétien bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ bina ko haut conseil ɲɛmɔgɔ ka kan ka ye ne nana kumakɛlaw tara ka ban o tɛ ne ye u y'u ka kuma kɛ u ko ne ka kuma ne ko non ne tɛ kuma u ko non i ka kan ka kuma parce que ye président ko mais wele kun ye min ye aw y'o fɔ ka ban ne ayidara ka kuma tɛ yen u ko non fɔ ne ka kuma a n ko n'a ko ne ka kuma kɔni a bɛ kuma diya dɛ nin gouvernement in ye min da ne kan nin fanga in ye min da ne kan k'an tɔɲɔ ka tila ka mɔgɔw tɔɲɔ bɛɛ n'i ka faso jɔcogo don ne sɔrɔla k'o fɔ ka sɔrɔ k'a fɔ haut conseil ni ninnu bɛɛ bɛnna min kan ko président ka to yen tiɲɛniw ka dilan bɛɛ n'i ka faso jɔcogo don n'o tɛ député ninnu u bɛɛ de nana ne ka so yan minnu k'u pɛridira k'u janfara a bɛɛ ka liste bi yan ne y'u ka liste ta n ko bon a ye mankan da ni ayidara dɛsɛra yɔrɔ min na ne yɛrɛ bi bɔ ka fara a kan an ka marcher n taara président fɛ yen n'u ka liste ye n ko bon minnu k'u tɔɲɔna u ka liste filɛ mon président a lajɛ ah non ko cour y'a décidé ka ban n ko d'accord cour mana fɛn o fɛn décidé cour bɛ yen de ka jamana basigi ka jamana ɲɛmajɔ mais ni fɛn min bɛna kɛ fitinɛ ye cour ko kana y'o la dɛ a fɔ courtigiw ye u ka segin ninnu ka jate kan mɔgɔ bɛ fili u ka segin jate in kan ni min ta ye tiɲɛ ye u k'a to u ka don député bulon la n ko segin ka k'a ka a tigi yɛrɛw wele bon président ko k'o ka gɛlɛn ko cour kumana premier ministre ko non ko u bɛna commission dɔ dilan ko ayidara an bɛ commission dɔ dilan u bɛ ko in lajɛ n ko bon premier ministre i jija i k'u reçoit a ko u wele ka na n y'u bɛɛ wele ka taa u taara premier ministre fɛ u sigira anw ka faso jɔcogo ye nin de ye ni min ko a tɔɲɔna k'a ta a tɛgɛ ma a tɔɲɔna yɔrɔ min na ka taa yen a y'a ka ko lajɛ n'a tɔɲɔnen don a k'a dilan u ye layidu di yan nin so in kɔnɔ k'u ti n janfa fiyewu k'a sɔrɔ ne wulila ka jɔ olu ye u bɛ to n kɔfɛ fo k'a ban n ko a ye to n kɔfɛ n'a ma ban tiɲɛ kan hayidara bɛ fara a kan an bɛ kɛlɛ kɛ n bɛ fɛ k'a f'u ye kabini ko daminɛna fo bi an bɛ boli yan fɛ an bɛ boli yan fɛ an bɛ boli yan fɛ an bɛ boli yan fɛ. mais an kɔ jennen don an ɲɛ jennen don anw mago t'o la anw mago bɛ ala de la ani an faso degun bɛ mali kan bi anw b'a dɔn anw ka miliyɔn caman taara a dilali la o la vraiment a k'a dɔn ko an b'an sɔn hayidara ma ɲinɛ tile kelen fitinɛ in banni kɔ et puis k'a ban tiɲɛ kan fana an mago b'o de la wa ni ala sɔnna aw fana ka kan ka dugawu kɛ aw média mɔgɔw aw fana man dɔgɔ jamana jɔli la koyi a man dɔgɔ a la dɛ jamana o jamana n'a bi jɔ média jɔyɔrɔba b'a la wa n'a bi ci fana média jɔyɔrɔba b'a la journaliste kumana an k'a dɔn an si ka hɛrɛ tɛ jamana in fitinɛnama na bi an kɔni bɛ ala de deli toujours jamana in bɛ se ka basigi cogo min mais anw ye basigi cogo min dɔn a na an bɛ ka taa o de fɛ an ko président ma mɔgɔw yɛrɛ sɔn a to i ni bɛɛ ka kuma ala de y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye bi jugu t'i la min y'i fa nɛni min y'i ba nɛni o to yen a wele a ka kuma bon anw bolo ni kuma tɛ mhm. anw ma dila cogoya la o premier guerre tɛmɛna mɔgɔ min sara a la c'est des millions de personnes mhm. mais a banna cogo di sigi ka kuma deuxième guerre mondiale tɛmɛna mɔgɔ minnu sara a la a ka ca mhm. mais a labanna cogo di sigi ka kuma o tuma na an faso min a fan si t'an bolo bilen yɔrɔnin kɔ an k'a kɛ sigi ka kuma ye président dayɛlɛ minnu ma sɔn a ye na ani président ka kuma ko bi dilan cogo di an ka hakili di ɲɔgɔn ma jamana ka jɔ ala sago sɔn kuma janyana mais hakili la peut-être n'aw wasara ou bien ni ɲininkali min bɛ yen a bɛ se k'o fara a kan. ɲininkali laban ye min ye ala sɔnna k'an ɲɛ da i kan bi sabu an mɛnna k'i ɲini donc i ka dugawu k'an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ jamana ye donc komi i bɔra voyage la an bɛ sira d'i ma o la vraiment a yɛrɛ yeli diyara ne ye mais a k'a dɔn n b'aw ka bila la quoi n b'aw bɛɛ ka bila la aw mago binna waati o waati ni ala sɔnna an b'aw ka bila la n b'a ɲini ala ka hɛrɛ k'aw ye a ka baara ninnu ala k'a ɲɛ aw bolo ala ka ɲɛtaga di a yɛrɛw ma ala ka ɲɛtaga di a yɛrɛw ma jamana in ala k'a suma ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'o kɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul awa a ni se awa awa a tɔgɔ